kufunika chithandizocho ndiye monga mukudziwa kuti pakali pano ambiri alimi athu chimanga chinakali m'minda ndiye timadikira kuti akolole akakolola akachikonzakonza kuti pamenepo mwinanso ngakhale moisture content madzi mkati mwake achita ngati apungukako ndi pamene timayamba kugula so pakali pano sinakhazikitse tsiku lenileni Ah, koma chachikulu nchonena kuti tikukhulupirira kuti nthawi yakuti alimi akangomaliza kukolola chimanga ifeyo tiyambanso chimanga chimenechi kuchigula Ndiye mukaunikira ndalama zokwana 12 biliyoni kwacha zimene zinaperekedwa ku nthambi yanu ya National Food Reserve Agency kuchokera ku ndondomeko ya zachuma ya chaka cha 2024, 2025, mwina ndalama zimenezi zigulira chimanga chochuluka bwanji komanso mwina pamtengo wanji umene mwina muzigula pa kilogalamu imodzi kuchokera kwa alimi?
ifeyo timatengera mtengo wa boma umene atipatsa kuti tigule komabe pamene boma layikapo ifeyo timaonjezerako ah, pang'ono kuti mwina tikhoza kuwakopa alimi kuti abwere agulitse chimanga kwathu so mtengo umenewo simtchula ndine ngati munthu pandekha eh, ima- zimatengera bodi kuti ikumane nkupanga mtengo umenewo ndiye bodi izikumana masabata awiri akubwerawa kuti zimenezo zilongosoke koma ndalama zokwana 12 biliyoni ndi ndalama zimene tikapanga maestimate pafupifupi kuti chimanga chokwana 17000 metric tons tikhoza kutani kugula komabe tikudziwa kuti chimanga chimenechi chikhoza kukhala chosakwanira potengera kuti chaka chathachi tatulutsa chimanga chambiri chaka chonse chathunthu kuthandiza anzathu amene anakhudzidwa ndi namondwe wa Freddy kuja ku chigawo chakumwera ndiye chimanga chathu mu nkhokwe tatapulako chambiri koma chokondweretsa nchonena kuti choyamba tikudziwa tonse kuti olemekezeka a state president athu Dr Lazarus McCarthy Chakwera adalengeza ku dziko lonse lapansi komanso kumabungwe ndi maiko kuti dziko la malawi lili pa chiopsezo cha njala chifukwa cha ngozi ya uh, uh, cyclone Freddy imene yakhudza maboma 23 izi zimatithandizira kuti otithandiza mabungwe ndi mayiko abwerepo natipatsanso chuma chimene tikhoza kugwiritsa ntchito pogula chimanga chimenechi komanso kachiwiri anzathu aku treasury anduna azachuma uh, adatilonjeza kuona kuti uh, tikagula chimanga ndikupezeka kuti ndalamazo zafika pakuti zatha boma lilokonzekanso kutionjezera ndalama zina po- pozindikira kuti mpofunika kuti chimanga tigule chochuluka Ndiye poti nthambi yanuyo ndi imene imasunga chimanga chimene chikwenera kuti chifikire Amalawi mukaunguza, tikamanenapo kuti iyayi chaka chatha, eh, kuzafika chaka chino mvula imene inavumba ndi yosakwanira komanso mwavomereza kuti iyayi mtsogoleri wa dziko lino molingana ndi zomwe ananena mtsogoleri wa dziko lino kuti iyayi chaka chino kukhala njala ndipo ananena kuti iyayi pachingerezi kunena kuti state of emergency kuti iyayi ti- ti- ndithu anthu o- o- otithandizawo agwepo mukuona kwanu chimanga chimene mugulechi chikwanira amalawi pachitike motani Ayi, chimanga amalawi dziko la malawi lisade nkhawa Ah, chifukwa chakuti ngakhale tinakumana ni ah, mavuto azanyengo koma ah, kafukufuku akusonyeza ndithu kuti amalawi ambiri akololako ndithu ah, chimanga aponsoposo ena ayiwo akolola modutsa muyeso umenewo ndi amene chimanga china tizigula kuchoka kwa iwowo koma chachiwiri choti tizindikire paja poti boma lidali ndi masomphenya nkuzindikira kuti ah, nyengo mmene zikuyendera mwina tikhoza kukhala ndi mavuto pachifukwa ichi linayika mtima kwambiri ndi kukhazikitsa chidwi pa ndondomeko yolima chimanga pogwiritsa ntchito mthirira Ah, ndipo makampani akuluakulu ana- anapatsidwa udindo oterewo anthu enanso mafarmers akuluakulu anapatsidwa udindo otelewu timati tifotokoze tsono kuti ntchito imeneija yayenda bwino kwambiri ndipo tili ndi chimanga chochuluka kwambiri chimene ah, anthu amamega farms a- alima Eh, ndipo chimenecho ndi chimene tikwaniritse kuwonjezera pa chimanga chochepa chimene tikhoza kugula kwa alimi amene anakhala ngati akolola ko mochuluka pachifukwa ichi dziko la malawi lisade nkhawa popeza boma lidayikiratu ah, masomphenya podziwa kuti tikalekerera alimi ang'ono okha mwina pati vute kuti dziko liko likhale nchakudya chokwanira so ma mega farms achita kava mbali yayikulu ya kusunga chimanga ifeyo kunkhokwe mwakambapo za mamega farms kuthandizira kuti iyayi a- akupezeseni chimanga chimene muchigule nkuchisunga munkhokwezi mwina eh, alimi nawonso ntupaja amafuna kuti akagulise chimanga kuti mwina apezepo ndalama zija mwina kuthandizira pa mamoyo yawo komanso mwina chaka china cha zaulimi kuti akhale ndi zokwanira zofunikira pa ulimi umenewu makamaka pa ulimi wa chimanga Ah, m- ndi ati kapena kuti mugwiritsa ntchito pali a- a- ankhala pakati eh, ma middlemen kapena nokha mupita nokha ku, ku field muchite motani po- pogula chimanga chimenechi komanso achi- mu- kuyambira ku- mukuyambira chimanga chochuluka bwanji kugula kuchokera kwa alimi
ya zachimanga chochuluka bwanji sichingachule panopa chifukwa chimanga chitengera mmene alimi abweretsere ifeyo tilokonzeka kugula chimanga kwa mlimi wina aliyense amene abweretse chimanga Ah, ko- chimene tikukamba chonena kuti alimi atapanda kufikira pa mlingo umene tikufuna ndekuti mamega farms alipo akwaniritsa gapu yotsalayo so chitsimikizo nchakuti mlimi wina aliyense amene akhale nchimanga tigula now pafunso limene mwafunsa lonena kuti kuti pakhala o pakhala ma middlemen timati tiyankhe lonena kuti chibwerereni cha boma la dr lazarus mccarthy chakwera 2020 kufikira lero nyengo zonse zimene takhala tigula chimanga silinayikeko mkhala pakati silinayikeko middleman oti azigula chimanga chifukwa his excellency the state president amanenetsa kuti ah, phindu lizipita kwa alimi amene amakhala kuti iwowo ndamene akugwira ntchito yoti- yotukula dziko lino munawamvanso mfundo imeneyi anatsindika kwambiri pamene amatsegulira msonkhano wa fodya kuti phindu lizipita kwa mlimi amene amabweretsa forex muno mmalawi choncho za middleman tisamakambenso nkhani imeneyo ngati zimachitika kumbuyo ndi za kumbuyo zimenezo panopa kulibe middleman mlimi direct amabweretsa yekha chimanga ku- ku ku nfra komanso kuyambira chaka chathachi tayamba dongosolo ifeyo lomatsagula ma ma misika mmalo ochuluka mu dziko lino la malawi mmene ife ife timayenda kuwagula chimanga mmenemo kuti mlimi asataye nthawi yobweretsa chimanga ku nfra choncho pamene pano ndifuna nditsindike za ma middleman mu boma la his excellency dr lazarus mccarthy chakwera zisamakambidwe zimenezo chifukwa sizinachitikeko chibwerereni cha iwowo ngati zimachitika kumbuyoko ndi anthu amene opanda chifundo ndi alimi amene amafuna aziwameta alimi eh, nkumawabera Tibwere ku nkhani za nkhokwe, malo amene musungire chimanga chimenechi. Taonapo nkhokwe ya ku Luchenza uko boma la, la, la, la Thyolo kwa nthawi yayitali ikungokhala komanso ku Mzuzu uko. Muchite motani kuti nkhokwe zimenezi e, pamene mukhale mukusunga chimanga chimene chikhale chofunika mzaka zimene zikubwerazi makamaka tikaonanso momwe nyengo yachitira. Muchite motani pamene? Mwafunsa funso labwino kwambiri chifukwa ndivomerezane nanu kuti nkhokwe za ku Mzuzu ndi nkhokwe za ku luchenza zasakugwira ntchito kudutsa zaka 10 Chim- chimangireni nkhokwezo sizinagwireko ntchito vuto limati tikalowetsa chimanga kunkhokweko potulutsa chimanga chija chonse chimagayidwa malinga ndi dzimano dzachabechabe zimene zinayikidwa zotulutsa chimangacho ndiye zimaphwanya chimanga chonsecho so atangobwera dr lazarus McCarthy chakwera 2020 ndikutisankha ife kukhala board kumeneko adatitsimikiza kuti nkhokwe zimenezi konzani ndilokondwa kuuza mtundu wa malawi kuti nkhokwe zija zija zakhala zisagwira ntchito pa zaka zopitirira 10 lero zakonzedwa mu zaka zitatu zokhazi zimene achakwera akhala mboma zakonzedwa ndipo nkhokwe zimenezi tayamba kale kusungako chimanga kumeneko moti chimanga cha chaka chathachi kuluchenza tinasungako chimanga kumzuzu tinasungako chimanga ndipo zu- chimanga chikutuluka bwinobwino osagayidwa pachifukwa ichi tilokondwa ifeyo kunena kuti pa kukonzekera kwathu kogula chimanga chaka chino tilinso ndi space yaikulu kwambiri ya 40000 metric tons imene taonjezera kuluchenza 20000 kumzuzu 20000 ndekuti ndi malo amene ife tinali nawo kale ndi 40000 yabwerayi tilokonzeka kugula chimanga chochuluka popeza malo tsopano ah, aonjezeka chifukwa cha kukonzeka kwa nkhokwe za kumzuzu ndi kuluchenza A- atsimikizireni amalawi nkhani ija takhala tikumva kuti yayi mbuyomu zakhala zikuchitika kuti yayi chimanga chasungidwa mu nkhokwe koma kenako ikamadza fu- nthawi yofunika chimanga chija nkumamva kuti chawonongeka kumamva kuti iyayi anankafumbwe ndi zina zoterezo chimadontha nkhokwezo zimadontha m'menemo chimanga chija chasintha makalala chasintha mtundu sichofunikanso kuti chidyedwe chaonongeka chikatayidwe muwauza zotani amalawi.
Tiyamika kwambiri pa funso limenelo chifukwa eedi kumbuyoko timamva zimenezo ah, kuyambira 2019 kumapita kumbuyoko kuti chimanga chafumbwa chimanga chaola ndi zina zotere koma timati tinene komanso pemwe muli- nditengerepo mwayi ofotokoza kuti chimanga chimenechi chimati chikafumbwa ka chika- chika- chikaonongeka pokatulutsa chimanga chija zimamveka kuti potulutsa amatulutsa mchabwino chomwe kukhalanso ngati gawo limodzi lofunanso amalawi kuwabera ndiye popeza Boma la His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndiwo eni potsogolera bomali akunenetsa kuti zakatangale ayi zakuba ayi timati tinene kuti kuyambira 2020 kufika pano chimanga ku NFRA cha mkhokwe tutsindika pamenepo cha ku NFRA mkhokwe sichinaoleko sichinafumbweko sichinasintheko kalala moti ku NFRA sikunabwere matraki omadzatulutsa chimanga kuti chaola ayi since 2020 ndiye tikuwatsimikizira amalawi kuti ntchito iyi ndimene apresident akugwira kale yoteteza chimanga kuti chisaole ndiye ife ngati ana awo amene adatiika kumeneko kutigwira ntchito imeneyi tigwira ntchito yowathandizira monga tagwira kale mu zaka zinayi zapitazi kuti chimanga chisaole ndipo muone ndiwe kudakakhala kuti tinapanga chibwana chaka cha 2023 chathachi kuti chimanga boma lagula ndiye tizilowetsa kuti namondwe amene atiwomba wa cyclone freddy tidakapanga respond motani koma takwanitsa ngati dziko takwanitsa kupanga respond ndikuwathangatira onse amene akhudzika ndi nyengo zoterezi chifukwa kuti chimanga tidachisunga bwino kwambiri ku nkhokwe ndipo tipitirira kusunga chimanga motero ndi mmene tamalizira kucheza ndi a Dennis Kalekeni, wapa mpando wa board la bungwe la National Food Reserve Agency, NFRA, kutifotokozera zokhudzana ndi ntchito yogula chimanga kusatira ndalama zokwana 12 billion kwacha zomwe boma mu ndondomeko yake ya zachuma yaika kuti ligwirire ntchito yogula chimangachi mu ndondomeko ya boma ya mchaka cha 2024 mpaka mkatikati mwa chaka cha 2025. Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV.